asalamu alekum warahamatulayi taala wa barakatu nin an kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakili ɲuman kɛnɛ sanfɛ hakili ɲuman kɛnɛ ale ye jɛmukan ye min bɛ tɛmɛ kayi tv sanfɛ waati bɛɛ ka silamɛw baro ka silamɛya ɲɛfɔ silamɛw ye min b'a to u bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ u to sigilen u ka sigidaw la bi alhamdulila an kɛlen k'an karamɔgɔba bisimila an ka nɔɔrɔ tigi ani bonya tigi ani kayi dankelen n'o ye elhaj bunaɲani

alimabusi rahamatan lilalamin wa ala alihi tayibina tahirin wa asahabihi wa man salaka nahajahu ila yawumi din an bɛ ala fo fɔlɔ k' ala wale ɲuman dɔn k'a barika da k' an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo ani an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ni kisi foli ye ani hinɛ o de ala k'a ka hinɛ n'a ka kisi jigin an bɛɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'i yɛrɛ fo k'an ka cameraman fo ka directeur fo Groupement kayi in fo k'an ka foli ɲɛsin a bɛɛ ma kunnafoniso min don ala k'a kɛ silamɛya ma hɛrɛ ye k'a kɛ diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ ka bɛɛ nafa n'a ye i ye ɲininkali min kɛ ɲininkaliba don k'a fɔ silamɛya yɛrɛ ye mun diinɛ min laban ka bɔ kabakolo la ka jigin adamadenw kan N'i ko silamɛya o ye arabukan de ye a bamanankan de kɔrɔ ye yɛrɛ di yɛrɛ di ka sɔn k'i yɛrɛ di ala ma kalimatul isilamu huwa lisitisilamu lilahi silamɛya yɛrɛ kumakan o de kɔrɔ ko ka sɔn k'i yɛrɛ di ala ma k'i nunjuru di ala ma n'ala ko i ka jɔ yɔrɔ min i bɛ jɔ yen n'a y'i bali min na i b'o to yen a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya o de la ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wa kalatil arabu amana kul lam tuminu walakin kulu asilamuna ala ko ko larabu dɔw ko k'u limaniyara kuranɛ ko k'u kana a fɔ u limaniyara ko u k'a fɔ u silamɛyara bi u sɔnna ko in na ka jɛn n'a ye o tuma na silamɛya de kɔrɔ ye alisilamu alisitisilamu alisilamu isitisilamu silamɛya de kɔrɔ ye ka sɔn k'i yɛrɛ to kotigi bolo ka dan ka jɔyɔrɔw la a ko min k'olu kɛ i ti ko bɔ a ta la i jɛn bɛ n'a ta ye a gɛlɛman n'a nɔgɔman bɛɛ i jɛn bɛ n'o ye a bɛ fɔ o de ma ko silamɛya k'i yɛrɛ di ala ma ka sɔn ala ye ka ko to ala ta la wa izi kala lahu rabuhu asilimu kala asilamutu lilahi rabilalamina ala y'o de fɔ a ka nabi ɲuman dɔ ye ko tuma min na a ma ko a ma ko a ka silamɛya a k'a yɛrɛ di ala ma a yɛrɛ ko n sɔnna ka n yɛrɛ bɛɛ di ala ma o tuma na o de ye silamɛya ye bon o de dɔnna fana ni diinɛ ye silamɛya in o de ye diinɛ ye diinɛ in o de ye ala ka sira ye n'i sɔnna ala ka sira in ma o de ye silamɛya ye o de ye diinɛ ye bon ni mɔgɔ sɔnna o ma ka ban o de ye sira ye sira min b'i ka hadamadenya k'a tɔ dafa i bolo k'a tɔ dilan i bolo parce que diinɛ ni mɔgɔya de bɛ taa diinɛ nana ka mɔgɔya de korize mɔgɔya ye hakili ni kodɔn ye mhm. hali ni diinɛ tɛ yen mhm. mɔgɔ dɔ bɛ kɛ i tɛ diinɛ na mhm. mɔgɔ dɔ bɛ kɛ i ma kalan mɛ i bɛ gasi dɔn i bɛ gasi dɔn mɔgɔ bɛ gasi dɔn ka sɔrɔ a tɛ diinɛ na i bɛ gasi dɔn i n'i fa cɛ i bɛ gasi dɔn i n'i ba cɛ i bɛ gasi dɔn i n'i cɛ cɛ i bɛ gasi dɔn i n'i den cɛ i bɛ gasi dɔn i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ ka sɔrɔ i tɛ diinɛ na bɔn tuma min na ni gasi yɛrɛ ko a bɛ tunu parce que n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔya mhm. gasi de bɛ yen ne k'e dɔn k'i gasi dɔn mun bɛ bɛn e ma mun tɛ bɛn e ma mhm. et puis n kan ka mun kɛ i la n man ka mun kɛ i la n kan ka mun fɔ i ma n man ka mun fɔ i ma a bɛ fɔ o de ma ko mɔgɔya mhm. bɔn tuma min na gasi nana bɔ mɔgɔya la hakɛw nana tiɲɛ hadamadenya danbe nana tiɲɛ mhm. k'a nagasi mhm. ala ka silamɛyaw de nana mhm. ala ka kiraw de cira ka kitabuw jigin ka se ka na hadamadenya korize a ka to gasi kɔnɔ a kana bɔ a kɔnɔ a ka mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ dɔn a ka mɔgɔ wɛrɛ bonya a ka mɔgɔ wɛrɛ ka hakɛ d'a ma o de la ala kira ko innama buistu li utammima makarima al akhlaqi ne muhamadu cira ala fɛ mun kosɔn ka na jogow de dilan mɔgɔya de dilan bon o tuma na hadamadenya tuma min na hadamadenya ye gasi to yen hadamadenya ye danbe to yen hadamadenya ɲinɛna bonya ni hɔrɔnya kɔ ka nafolo kanu ta ka diɲɛ kanu ta ka yɛlɛma ka kɛ baganya ye ni setigi bɛ o de ta ye tiɲɛ ye wari bɛ min bolo o de ta ye tiɲɛ ye min bɛ se min na o ka bin o kan o tuma na silamɛya de nana ko jɔnw ka segin gasi ma u ka se ka ala dɔn u k'u yɛrɛ di ala ma u k'u yɛrɛ kolo ala ye

dugukolo nin rɔbɛnnen kɔfɛ a dilalen kɔ mhm. a kana tiɲɛ mhm. a b'a tiɲɛ ni mun ye jolibɔn mhm. a b'a tiɲɛ ni mun ye ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn tɔɲɔ binkanni ɲɔgɔn juguya ko jugu kɛ ɲɔgɔn na o de bɛ dugukolo tiɲɛ parce que n'a fɔra dugukolo dugukolo yɛrɛ ko tɛ minnu b'a kan olu de ko don minnu b'a kan n'olu ka vie ma sécurité u ka adamadenya ma ɲɛ u ka kɛnɛya ma sabati u ma se ka kalan u ma se ka ladabu jogo ɲuman t'u la dugukolo man ɲi a bɛ fɔ ko karisa ka du cilen don ka sɔrɔ a jɔlen don karisa ka du cira ka ban ka sɔrɔ bulldozer ma na don a la k'a bin ko du ye etazi a jɔcogo ka ɲi mais a bɛ fɔ yen ko karisa k'a ka du ci parce que dudenw man ɲi dudenw kɛra dɔrɔgutalaw ni dɔlɔminnaw ni zominnaw ye dudenw kɛra sonw ye u kɛra binkalikɛlaw ye ɛ ko karisa ko du t'a bolo k'a den bɛɛ manamana mɔgɔ k'a ka du cilen don walima duden yɛrɛ damaw farala mhm. tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ u ma bɛn si t'a fɛ ka si ye a bɛ fɔ ko du cira ka ban ka sɔrɔ du in yɛrɛ birikiw sogolelen don o ma bin mhm. donc o tuma na n'a fɔra du mɔgɔ de don n'a fɔra dugu mɔgɔ de don n'a fɔra jamana mɔgɔw de don mhm. n'a fɔra diɲɛ mɔgɔw de don o la ala ko aw diɲɛ kana tiɲɛ silamɛya nalen kɔ o kɔrɔ silamɛya de nana ka se ka diɲɛ dilan ka diɲɛ labɛn donc o de la a b'a fɔ ko aw kana dugukolo tiɲɛ a dilanlen kɔfɛ mhm. a ye ala bato aw natalen ala la mhm. an'aw sirannen ala ɲɛ mhm. wa k'a dɔn ala ka hinɛ o ka surun ɲumankɛlaw de la o la silamɛya dɔrɔn de nana dakurunya surunman na dɔrɔn k'a f'i ye silamɛya de k'i yɛrɛ di ala ma ka sɔn ala ye bɔn ni mɔgɔ min y'i yɛrɛ di ala ma ka sɔn ala ye o tigi tɛ se ka gasi tiɲɛ mɔgɔya la min ye silamɛya ye ni mɔgɔ min sɔnna ala ye o tɛ se ka gasi tiɲɛ mɔgɔya la parce que ala ko an kana jɛnɛya kɛ ala ko an kana sonyɛni kɛ ala ko an kana mɔgɔ faga ala ko an kana mɔgɔ namara ala ko an kana mɔgɔ hasidiya ala ko an kana mɔgɔ juguya ala ko an kana dabali jugu kɛ mɔgɔ la ala ko an ka ɲɔgɔn bonya bɔn e min sɔnna ala ka kuma ma e bɛ se ka nin labaara cogo di ka tila ka gasi tiɲɛ o tɛ se ka kɛ o la n'i sɔnna ala ta la dɔrɔn mhm. gasi bɛ dilan i bolo wa ma atakum rasulu fakhuzuhu mhm. wa ma nahakum anhu fantahu mhm. ala kira ni min nana ko an k'o de minɛ an k'o kɛ ala kira y'an bali min na an k'o to yen n'o kɛra an bɛ kunnandiya sɔrɔ kosɛbɛ o tuma na silamɛya ye diinɛ ye a ka nɔgɔn si ka seli tɛ kɔlɔsiba ta tɛ jalamuguba siri tɛ dulokiba don tɛ arabukanfɔ tɛ silamɛya de kɔrɔ ko ka sɔn ala ye o de y'a bamanankan jɛ yɛrɛ ka sɔn ala ye k'i yɛrɛ di ala ma n'a ko min i b'a kɛ falama aslama wa tallahu lil jabin k'u fila bɛɛ y'u yɛrɛ di ala ma fa sɔrɔla ka den da k'a b'a faga ala ye o fɔra ibrahim n'a den ka kisa la ibrahim n'a den ismail ka kisa la k'u y'u yɛrɛ di o tuma silamɛya de kɔrɔ ye kisi diinɛ kisi diinɛ basigi diinɛ hakilisigi diinɛ lafiya diinɛ silamɛya kɔrɔ ye kisi de ye silamɛya kɔrɔ ye ka sɔn k'i yɛrɛ di n'i sɔnna k'i yɛrɛ di e bɛ kisi mɔgɔw bɛ kisi o de la silamɛya foli kɛra salamu ye asalamu aleykum i kisilen don ka bɔ n tɔɔrɔ ma kana jɔrɔ n tɛ bin i kan n t'i faga n t'i ka nafolo tiɲɛ n t'i muso ɲini n'i ye ne ye dɔrɔn min t'i tɔɔrɔ ne ye o de ye o de la n b'i danaya ka layidu d'i ma k'i k'i hakili sigi e fana b'a fɔ wa aleykum salam i yɛrɛ fana k'i bisimila an fɛ yan tɔɔrɔ t'i fɛ ka se n ma cogo min tɔɔrɔ tɛ n yɛrɛ fɛ ka s'i ma ten nin de ye silamɛya foli ye a foli yɛrɛ ye kisi foli ye a diinɛ ye kisi diinɛ ye yɛrɛdi ni ka sɔn ka maa wɛrɛ gasi tanga o de yɛlɛmara ka bɔ silamɛya la k'a kɛ arabukanfɔ ni jalamugubasiriw ni kɔlɔsibataw ye ka tila k'a kɛ yecogo ni seli ye quoi ka sɔrɔ o tɛ walahi o tɛ kosɛbɛ hali bi an b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sigilen bɛ ka kayi tv lajɛ mali kɔnɔ mali kɔkan diɲɛ fan bɛɛ fɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ ye a bɔra ka an karamɔgɔ ka kumakanw lamɛn n'o ye ka silamɛya kɔrɔ f'an ye ala an tɛ taa maa wɛrɛ ɲininka tuguni ko silamɛya kɔrɔ ye min ye barisa a tiɲɛ ye min ye a y'a bɛɛ lajɛlen walawala an ye k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ an ye ɔ sisan hali bi an bɛ segin ka an karamɔgɔ ɲininka n'o ye kayikaw ka belebele ye elhajɔ buna ɲangi an bɛn'a ɲininka hali bi kunun silamɛya ani ala yɛrɛ ye silamɛya fɔ cogo min i b'a fɔ k'ale yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min ani ka tila ka bi adamadenw lajɛ est ce que olu bɛ silamɛya yɛrɛ kan wa alhamdulillah eh, an b'i fo k'i barika da eh, an ye silamɛya yɛrɛ f'i ye an ko kisi diinɛ don eh, an t'a fɔ ko bɛɛ t'a kan ko mana tiɲɛ cogo o cogo a bɛɛ tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ hali sini mɔgɔw bɛ minnu b'a tiɲɛw kan u b'a hakikaw kan mais silamɛya imazi yirala diɲɛ kɔnɔ bi ni min ye o tɛ a kɛra sababu ye bi ka silamɛya lagosi ka silamɛya dɔgɔya ka kodɔnnaw ni hakilitigiw bɔ silamɛya la silamɛya imazi yira bi ni fagali de ka kamikaziw kɛ ka bɔnbu don u yɛrɛ la ka taa egilisiw kɔnɔ ka mɔgɔw faga ka taa suguw kɔnɔ ka mɔgɔw faga ko parce que ko silamɛw tɛ ka sɔrɔ e min bɛ k'o kɛ e ka jahanama ka jugu olu ta ye silamɛya imazi yirala ni cogo fila de cogo fɔlɔ olu ye silamɛya kɛ binkanni ni fagali ni fitinɛ diinɛ de ye k'a kɛ silamɛya yɛrɛ tɛ nisɔndiya fiyewu f'a ka dutigi faga k'a bɔ a denw kɔrɔ k'u bila kamanagan na an b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye anw ka kuranɛ ko ni maa min ye maa kelen dɛmɛ k'a balo k'a ɲɛnamaya k'a bɛ komi i ye dunuya bɛɛ ɲɛnamaya ni maa min ye maa kelen fa k'a bɛ komi i ye diɲɛ bɛɛ de fa o diinɛ tɛ se ka na ko mɔgɔw ka sa quoi o tɛ se ka kɛ c'est pas vrai tiɲɛ tɛ filanan mɔgɔw ye silamɛya kɛ yecogo ye elmariyati k'a kɛ yecogo ye n'i ye dulokiba don n'i ye kɔlɔsiba ta walima n'i bonsi bilala walima n'i ye jalamuguba siri k'o ye silamɛ mais mago bɛ ladabu ni jogo min yɛrɛ yɛrɛ la i t'a y'a la i t'a y'a ka baara la i t'a y'a ka du kɔnɔ o tɛ silamɛya ye silamɛya mm. n'i ye silamɛya yɛrɛ kɔrɔta k'a lajɛ mm-hmm. ka tila ka anw ka silamɛw taga cogo ye mm-hmm. k'u balo cogo ye mm-hmm. hasidiya ɲɔgɔn dabali dɔ ti dɔ fɛ bɛn tɛ yen ɲɔgɔn juguya ka taa se u bɛ balo cogo min na haramu nafolo ani jɛnɛya bɛ ka kɛ su ni tile ka ɲamadenw wolo silamɛdenw ni silamɛ duw kɔnɔ o silamɛya in kɛcogo o ni ala ka silamɛya tɛ kelen ye san ba kɛmɛ de b'u cɛ ala ka silamɛya sɛbɛsɛbɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ladabu bɛ yen hakilisigi bɛ yen sekirite bɛ yen bɛn bɛ yen hinɛ ɲɔgɔn na bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ yen mɔgɔ bɛ silamɛ dɔn n'a jogo de ye o de la ala kira ye silamɛ fɔ an ye a ko alimusilimu man salima alimusilimuna min lisanihi wa yadi a ko silamɛ de ye mɔgɔ ye silamɛ tɔw kisira ka bɔ mɔgɔ min nɛn a n'a bolo tɔɔrɔ ma o la silamɛ de ye mɔgɔ ye min ka tɔɔrɔ ti tɔɔrɔ tɛ bɔ mɔgɔ min na ka se mɔgɔ wɛrɛ ma tɔɔrɔ ti bɔ ale la ka se mɔgɔ wɛrɛ ma wa ale ka hɛrɛ dama de bɛ se mɔgɔw ma o de la kuranɛ b'a fɔ inna allaha ya'muru bil adili wal ihsani ne ala ye aw bila min na aw ka tilen a ka kɛ laadiri a ka tilen pe a ka kɛ ɲɛnikɛlaw ye kuranɛ ko ten ko ala ye silamɛw bila min na an ka baaraw kɛ tiɲɛ kan an ka tilen wa an ka ɲumanya ka se ɲɔgɔn ma an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma o de ye silamɛya sɛbɛ sɛbɛ n'a tiɲɛ tagacogo n'a kɛcogo ye mɛ bi tiɲɛ na an t'a fɔ k'o banna an b'a fɔ k'o ka dɔgɔ an t'a fɔ k'o kɛbaga tɛ yen an b'a fɔ k'o kɛbagaw ka dɔgɔ parce que n'i y'an ka misiriw ta k'u lajɛ mhm. anw ye silamɛya kɛ ka taa misiri kɔnɔ mhm. ka silamɛya kɛ ka taa maga mhm. ka silamɛya kɛ ka sunkalo sun mɛ i bɛ kojugu o kojugu dɔn an b'o bɛɛ kɛ ka fara o kan an bɛ boli sɔn an bɛ mɔgɔ faga an bɛ dulɔ min an bɛ jɛnɛya kɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'an bɛ seli ka ban a banna o tɛ tiɲɛ ye o kɛbaga de ka ca o la dakuruɲa suruman na k'a f'i ye dɔrɔn mhm. silamɛya tiɲɛ a n'a b'an bolo cogo min bi mhm. diferansi ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. fo ala hinɛra kelen kelen minnu na k'olu to a tiɲɛw kan tarima faamu ala sago sago sago tigi ala ye hali bi an b'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo eh, karamɔgɔ ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin silamɛya ma barisa i yɛrɛ ka kuma na sisan a ma tiɲɛ pewu kelen-kelennin minnu bɛ yen n'olu ɲana nka minnu tiɲɛna n'olu bɛ ka silamɛya kɛ seli ye ani sun ni jaka ye k'a sɔrɔ o tɛ silamɛya ye ladilikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin olu ma min b'a to silamɛya bɛ se ka segin so ladilikan min bɛ yen dɔrɔn ala ko ko man ragiba an millata ibrahima illa man safiha nafsa mm, mm, mm. silamɛya tiɲɛ maa si t'i kɔ don a la fo mɔgɔ min ninkun naloyara mm-hmm. walima mɔgɔ min ti a yɛrɛ kalama mm-hmm. o de b'a kɔ don silamɛya tiɲɛ na mm-hmm. bɔn eh, seli ni sun o ye silamɛya kɔnɔfɛnw de u bɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya tɛ taa n'u tɛ ni silamɛ min y'i tugu ka ban u la i bɛ bɔ silamɛya la mais a dɔn olu dama fana kɛli o dama tɛ se k'i kɛ silamɛ ye sabu mɔgɔw selila ka sa u taara jahanama kɔnɔ o la ladilikan min bɛ yen ka wele bila ka taa silamɛ bɛɛ ma an ka tugu ala ka kumakan kɔ ani kira ka kumakan ala y'a ka diinɛ nati k'a da an ma cogo min an k'a labaara o cogo la an kana k'an dungɔ n'an sa sago ye mhm. udkhulu fi silmi kaffatan ala ko kuranɛ kɔnɔ n'an ma ɲɛ an bɛ kɛ silamɛ ye mhm. ko an ka jɛn ni silamɛya kɔnɔ kuma bɛɛ ye k'a waleya mhm. n'i selila ko ala ko i ka seli i ye sunkalo sun ko parce que ala de y'o fɔ a fara walimuso la ne ma da la ni jɔnmuso bɔra min do y'o fɔ ala de fana y'o fɔ o tuma na i fana ka jɛn n'o fana ye k'o fara a kan o de b'a dafa i bolo udkhulu fi silmi kaffatan k'an ka silamɛya kɛ a bɛɛ o de ye ne ka ladilikan ye an minnu ko an bɛ ala fɛ an ka siran ala ɲɛ k'an janto an jogo la k'an janto an ka denbayaw jogo la an yɛrɛ damaw ka ɲɔgɔn kanu an ka kɛ ɲumankɛlaw ye an ka bɛn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ laadiriw ye an mana bila ko o ko la an k'a kɛ tiɲɛ kan an ka siran ala ɲɛ gundo ni bange na o de n'o kɛra an ka silamɛya hɛrɛ bɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa ala kira cira danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama danfɛn bɛɛ tɛ hinɛ sɔrɔ ni jogo ma ɲɛ a kana siga a la hali du kɔnɔ n'a jogo ma ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ a bɛ kogoya ɲɔgɔn ye hali a t'a fɛ ka ɲɔgɔn ye mhm. mais ni a jogo ɲɛna mhm. hinɛ bɛ sabati mhm. ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn kanu bɛ na o tuma na rahamatan wama arsalnaka illa rahamatan lil alamin an m'i ci foyi kama muhamadu fo danfɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ bon o la anw ka ladilikan ye mun ye danfɛn bɛɛ bɛ hinɛ sɔrɔ ni jogo de ye silamɛw ka jogo fara u ka seli ni sun kan n'o kɛra ala kira ci kun nafa bɛ ye u la u ka diɲɛnatigɛ bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ u bɛ alijinɛ fana sɔrɔ lahara siga t'o la fewu ala k'an bila sira de y'an ka bila sira ye ala sago sago tigi ala ye an bɛ aw fo nin de kɛra aw ɲɛ garijɛgɛ ye yan aw tulo garijɛgɛ ye an ka hakili ɲuman kɛnɛ sanfɛ an y'a fɔ cogo min an tun an karamɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye alihaji buna ɲan kayikaw ka belebele nɔrɔ tigi ni bonyatigi cɛ min y'a kɛ ala ye k'a fɔ ala ye k'a to ala ye ala ye an garijɛgɛ don ale de la bi kayi tv sanfɛ an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ala ka diɲɛ waati wɛrɛ yira an na nka an b'a kuncɛ ni an karamɔgɔ ka dugawu ye a ka dugawu kɛ groupe media kayi info ye ka dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye maa o maa sigilen bɛ k'an filɛ nin waati in na réseaux sociaux kan internet kan a ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka sɔrɔ ka jɛmukan kuncɛ Karamɔgɔ an b'i ka dugawu la alihamdulilahi an bɛ dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye fɔlɔ n'o ye an ka sababu ɲuman ye n'an ka kayidu n'an ɲɛ jɔ n'o ye sherifu usumani madani hayidara ale min y'an lamɔ k'an ladabu k'an lakalan k'an lafaamuya silamɛ hakika n'a tiɲɛ na an bɛ dugawu k'ale fɔlɔ ye ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'a n'a ka ala k'a n'a ka denbaya kisi ala k'u tanga a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ ye ka dugaw kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ groupe euh, euh, media mhm, kayi info mhm. ka dugaw kɛ groupe media in ye mhm. k'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la ala k'aw se yɔrɔ la hali bi aw ma se yɔrɔ min aw bɛ yɔrɔ min ala k'aw tɛmɛ o la ala ka bɛn don aw cɛ k'aw taa ɲɛ ala k'aw jidi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ni kira hɔrɔma ye salli ala rasul an bɛ dugaw kɛ ala ka diɲɛ waati wɛrɛw yir'an na salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh